nkhani imene ndikukamba ndionena kuti Edgar Kachere akuyuza apolisi kuti apange harasi anthu so pali anthu awiri amene Edgar Kachere wafuna kuwapanga harasi uh, kenneth bwanali ndi agathe khombe Kenneth Bwanali wakhala akuyitanidwa ku polisi ndipo anapita ku polisi ndipo anapita ku polisi ine ndinamuyankhula naye and ndinamuuza kunena kuti anzanga a Kamangira ndinalemba nkhani ya Tabitha Chawinga nditaona pa page panu and inenso ndayilemba nkhani ija ndipo nditayilemba apolisi anandiyitana ndinamuuza kuti ah ngati anakuitana nkhani ya Tabitha Chawinga ineyo ndikupasa umboni wonse ndipo sangatani sangakumange because palibepo chifukwa chokumangira and i gave all the evidence to to the to to who to kenneth uh, bwanali imene evidence imene ya nkhani imene anakamba ya tabitha imene iwo anatenga pa page panga nditalemba post chifukwa choti nkhani imeja ineyo evidence imene ndili nayo ndimayisunga for purposes of my own work and sindimampasa munthu and i did not post pa page so ndinayankhula za tabitha chawinga koma sinapange post pa, pa facebook the evidence but i spoke the issues and the details i didn't post any documentation because i told i tell you guys when you are pa facebook usizipereka documentation anthu aja akandifuna ine ku court then ine ndikapereke evidence kumeneko so when i saw the kenneth kuti ah, kenneth akuitanidwa ku polisi and all that i saw kuti ah, though

There was no issue about evidence whatsoever. It was just like Edgar ali ku India, eh, ali kuchipatala is sick and then akabwera chachani iweyo chanchanuta iyeyo anaonesa kuti umboni ndi uwu. munthu yi ankapanga deal. He's the one who was signing documentation yokhuza transfer of land from the buy, the seller to the buyer Tabitha. As a lawyer, the basic thing that you do as a lawyer when it comes to a land transaction is to do a search. This is um, 201 uh, second year land law class. Panoba, I think land law iphunzidwa mwina first year, I don't know. Koma in our time, land law maphunzira uh, second year. And the professor kamchezera will tell you, unena kunena kuti Tra- tra- land transaction what is land transaction kodi tikamati kugulitsana malo kapena kuti kumalo kugulitsana malo ndi kutani is the timati object of the property of land eh, property in thin air mumaiziwa property in thin air a Kamchedzera amavutisa zinthu zinthu zomveka bwinobwino koma kuzivutisa now a Kamchedzera will tell you professor Kamchedzera will tell us kunena kunena kuti as a lawyer transfer of la- property so anthu aja akamagulisana malo chimene chimapanga move umagulitsa um, the title to ownership of the object of property so this is a complicated conversation komano ndingoyenera kufotokoza kuti what is transferring um, ownership of the uh, property of the object of the property uh, object of the property tikamati ownership ndi ubale wako umene umakhala ndi chinthu chija so object of the property ownership yo uh, object of the property ndi uh, zinthu zimene zimapanga akulu kukhala ndi chinthu chija so ngati uli ndi foni iweyo if you have a phone uli ndi ma object of property of different levels or different stages kumakhala ndi kuti utha kuimbira foni munthu that's the object of property uh, ufulu umene uli nawo ukhoza kupanga um, uh, utha ku- ku- kuonerapo filimu ukhoza kuone- kuonerapo uh, video pompaja ukhoza kulowa netflix utha kuonera mpira foni ija ukhoza kujambulirapo chithunzi then ukhoza kulembera email ukhoza kupangira f- ujeni, uh, meeting ya zoom on the phone so those, that's ownership that's the object of property the relationship yomwe uli nayo ndi foni yako ija so tikamati ownership eh, object of property the right to object of property ndi imeneyo yonena kuti ubale umene uli nawo ndi foni ija kaya laptop so the same thing with land now when it comes to a transaction yomwe iweyo ngati lawyer ukupanga uli involved kapena kuti iwe ngati lawyer umulangiza munthu kapena uli mu- engaged pa nkhani ya transfer of property as a lawyer umapanga search you have to search why do you have to do search because umafuna kuona kunena kuti kodi property iyi ndi ya munthu idi munthu amene amene akugulisa property yo ndi yake that's the number one why you do a search so umapanga search kuti umapita ku Lands ndikukapanga search ndikukapanga investigation chifukwa cha uchitsiru ndi zina zotero maloya anapeza ma agent kaya anapeza anthu amene amapangira zimenezozo koma zimenezozo amayenera kupanga ndi lawyer amwene amayenera kupanga ndi loya Eh, the lawyer has to do that eh, as soon as they, like kuti before anything happens that's the first thing you do china chimene umapitira kuti ukapange search so you can't so the reason why you have to confirm kunena kuti ngati mu transaction muli akamangira ndi uh, akamanga uonesese kunena kuti ngati akamanga akunena kuti malowa ndi awo uonedi kuti malowadi ndi awo you know so ukapanga confirm kuti malo aja ndi awo china chimene umapanga ndi chakuti umayenera uziwe ngati lawyer kunena kuti kodi akamangirawa malowa sanakatengere ngongole kulikonse palibe any encumbrance chifukwa ukagula malo aja ukagula title ija umagula chilichonse you buy the land pansi paja padoti pamwamba pake up to a certain level so mwamba mujanso mumakhala mwakotu mwina anthu mmaziwa ukagula ukagula malo aja malo amene umagula si land yokhayi si padoti pokha paja pafumbi paja Eh, mwamba mujaso mumakhala mwako until a certain level imene um, azandege a aviation amapanga control kuti aviation iyi level iyi ndi ya dziko uno ndi ya dziko sungagule so umagula padoti komanso on top kumapita kumwamba that's why if you ngati ndi ndalama it's a waste of money for you to buy land ndikungomanga one floor as we are going dziko lathu likamatukuka it's a, it will be a must to build mafloor atatu 4 or 5 kumapitako because you are losing land yako ya mwamba mwamba muja ndi land yako simene ndi space yako ukagula so My point is umagula chilichonse including encumbrances. What is an encumbrance? An encumbrance ndi chinthu chimene chimapangidwa hold ndi chani ndi malo aja. Mwa- Mwachisanzo ukapita ku banki ukatenga ngongole ukatenga ngongole malo aja wagwira imeneja ndi encumbrance ndi chinthu chimene chawa chakutira ndi ma- chaku- chakutiridwa ndi malo aja malo aja sangayende opanda chani opanda opanda kupanga clear zimenezi ngati ukugula malo title ukugula malo aja ngati sunapange clear bwinobwino umagulanso ndi ngongole ija mukaona bwinobwino za Amaryllis Hotel ifa- kateo simafuna kuti mumvese bwinobwino s- investigation ya Amaryllis Hotel munkhani ya Amaryllis Hotel pamene akubweresa umboni mukaona ku parliament chaziya akumufunsa funso mfana uyu Gabriel Chembezi

acb director by operation of the law so pali zinthu zina zonena kuti ngati apm uja akugona chonchija ndi kaya akudwala kaya ndi ukalamba by operation of the law zinthu zikuyenera ziziyenda things have to provide because the law does not leave gaps ifeyo anthu amene timapita timapanga create magaps ndi kumapanga explore magaps aja so pakakhala encumbrance encumbrance ija umagula ndi chani ndi encumbrance ija umagula ndi chani ndi ngongole ija then makamba za example ya Amaryllis Hotel pamene Chaziya MP Chaziya akumufunsa kuti are you sure you have never been uh, uh, uh, lawyer wa Amaryllis Hotel akunena kuti ah, you have never been a chabwino in your life not in this transaction but all your life the reason is anthu aja anali ndi umboni onena kuti chembezi anali kuchani anali ku meeting ya anthu aja then umboni umene anadzapereka anthu aja anthu ambiri simunasate umboni wake unali wonena kunena kuti chembezi anali kumene kuja pali ka audio kamene anapanga video ija- iyo- iyo ija inter- I mean meeting ndipo inali i think zoom then zoom ija inali recorded so zoom imasunga record ikakhala kuti properly uh, yogula ija yolipira ija imasunga it records so chembezi mmene mujawa aku- akunena audio imene amamveka akuwalangiza akuwauza uh, trust fund ma trustees aja kunena kuti mukamagula malo mumayenera kuti muone ifa mukagula pakakhala ngongole mugulanso ndi ngongole ija ndiye utha kumaona ngati kuti wagula ngon- wagula malo komano umapezaso uli kugula machani ma encumbrances anayuza chizungu china komano ndayiwala kuti anayuza chizungu chani so nkhani yake ndi imene yonena kuti as a lawyer if you are in a transaction yeah? if you are in a transaction ngati u- u- u- uli involved ndi kugula kwa malo kugula or kugulisa kwa malo ngati uli involved ngati lawyer ndiye kuti chilichonse chimene chikuchitika pamenepopo iwe umayenera kuti ukaona kuti munthuyidi malo ati ndi akamanga kodi malowa yes in title he holds the title komano malowa alibe encumbrance palibepo milandu ina so encumbrance imatha kukhala loan yomwe munthu anakatenga ku banki ngongole or pena in- an encumbrance imatha kukhala um, restriction a restriction order so chifukwa cha milandu ina anthu amatha kuyika ka restriction order pa, pa land kuti land ija singagulisidwe sipangachitike chilichonse until china chake chili resolved amangozangoyika ka restriction order pa ku lands kuja zimakhalako ma documents so that's why you need to do a search as a lawyer now beyond that kodi malo amene edgar kachere anakhudzana ndi ka- ka- chi- chawinga panachitika ndi chani chawinga uje anachita kupangidwa approach and tikukamba za tabitha tabitha anapangidwa approach ndi munthu wa kufamu Mu- anthu wa kufamu amachita kumuziwa kufamu kumaziwa anthu a- a mpira ambiri amakhala akatangale so amachita kuziwa kuti ah uyuyu ali ku china she's making good money so anampanga target mzimayi uja msikana uja sikana uja mai watu uja chemwali watu tabitha timati hero pangolini pangolini ndi zapakamwa chabe amalawi you don't care you don't give a damn about tabitha because if you gave a damn about tabitha bwezi mutapanga follow up kuti kamangila amakamba za tabitha kuti amafuna anthu akumuomba ndizoona ndipo nkhani ya tabitha ili pa desk but you don't care about anyone other than desire za moyo wanu ndi ana anu amalawi simumapanga simumasamala za munthu You don't care. You don't care about anyone. That's why even katangale amapanga si- thrive. Chifukwa ati so anthu summasamala za anthu. Summasamala za dziko. You don't care about the country. Mmangosamala za inu. Ndinu anthu ozikonda amalawi. You are selfish by nature. Here we are warm. We are warm high. We are smiling for people. It's not a thing. It's how you act after that smile. What you do in the absence of those people is many zimapanga matter. zimene timapanga amalawi munthu uja asakutiona kumbali munthu uja akatseka maso when the person is not there zimenezozo ndi zimene zizofunikira moyo ndife anthu ozikonda amalawi we are selfish and we want to destroy chimene timakhala moyo excited timakhala dis apapa kungokhala kuti ndi ena mwajoyina chifukwa kuti ndikukamba za ndani za edgar kachere kuti ah, eh, ndi mukufuna muone kuti ndimpanga destroy bwanji Edgar, za nkhani imeneyi za justice izo zokuti chilungamo mulibe nazo ntchito. Why are you joining this live? You care. What you are caring is ndimunena Edgar, ndimuyaluse Edgar Kachere. eh, Edgar ayaluke chani chani because you want him go down. You don't care about the justice, the issue of the chilungamo chimene ndikufuna kuti mupange pursue. Amalawi ndife anthu oyipa. We are evil. We want to destroy another nde ena mujoina live not kuti mufuna mumve za nkhani yeniyeni kuti mumve kuti tikukambirana chani kapena kuti chilungamo chikuyenda bwanji you're here basi tione kuti wayaluka hey, miseche mwe edgar wa chaka mumamuona akuyendera galimoto inu china chimangokunyasani kuti akuyendera galimoto wenda anaba galimotoyo kapena ayi zimulibe nazo ntchito ine i don't care about followers kapena kuti chigulu chete i care about even nitakhala ndi anthu atatu but anthu oti ndikayankhula zinthu azimva kuti ndikuti chani when i talked about tabitha what did you do as a malawi munapanga chani what did you find did you do an investigation pa inuwo panokha ndikufufuza zinthu ndikuona kuti kuti kamangila za tabitha amati chani za edgar kachere munkhani ya tabitha amati chani so ndakufotokozerani the role ya lawyer zimene amayenera kupanga then ndikukuuzani za kufamu kuti kufamu kunali adaa enake sindiwatchula for now chifukwa ndikufuna live ikhale ya- yo- ya- ya- yaifupi poti ndi ndi zinthu zimene ndili i'm in the middle of something komano i've just been disturbed by what's happening kuti achina edgar kachere aja they are taking the police ngati yawo kuti apolisi aja kuwauza kungowauza achilambo kamangeni wakuti arthur chilambo wa ku area 30 basi tikumanga eh? titus sakwiya basi the police are stupid polisi yonena kuti aliyense angopanga zake kungoitenga polisi ngati kuti famu ya kwanu ndichifukwa chake mukuona kuti munthu wina ndi deputy minister ex girlfriend wake ex wife wake uh, the inspector general of police you know nowhere in the zinthu sizimayenda choncho mziko lina lino sizimayenda choncho munthu wonena kuti amayankha mulandu wa murder and murder yoti inachitikadi chifukwa tomwe kuphonye kutayidwa kumene kunatayidwa amayi amene aja ndikuti it was a level of involvement komanso munayendera ma movement muja umboni ndi investigation they tried to protect the senior people mmene zimayendera kumalawi kuti cartel ija ikaona kuti zi they try to protect their own amayi amene ajawo amayankha nkhani yokupha buleya lule and what happened when dpp came into power immediately anthu amene anamangidwa ulole mukuziwa kuti anthu amene anamangidwa nkhani ya buleya lule ali kutiko tandiuzeni inu mukuziwa kuti amene anamangidwa nkhani ya buleya lule ali kutiko dziko lopanda chilungamo a country that doesn't care about justice ndi dziko lonena kuti ineyo ndi dziko loti- la ugalu kwambiri dziko losasamala cha zachilungamo azibambo inuyo achina arthur chilambo cid area 30 cyber and titus sakwiya fi- fiscal police i'm coming after you so watch me watch this space i'm coming after you inuyo atukula a chris tukula ndikupanga formal request formal complaint panopa pa facebook osati eh, ime- iyi nde fomo yo fomo ya panopa ndimeneyi against arthur chilambo cid area 30 cyber crimes ndi titus sakwiya fiscal police in their abuse of office being used by edgar kachere and i'm asking you to quickly uh, search do a search their phone my contacts how how they speak to Edgar Kajere so a warrant of search for their phone you should search their contacts mene amayankhulana ndi Edgar Kajere who they speak to or maloya amene ali close ndi majaji amene ali close ndi Edgar Kajere so you will find a lot of things in fact achina Arthur Chirambo eh? tipeza kuti tipeza zambiri achina titus sakwiyawa we'll find a lot of things now mwaona post yanga imene ndalemba eh? post yanga imene ndalemba ndalemba kunena kunena kunena kuti criminal edgar kachere wamangisa criminal

so agape khombe sikuti wayera lero ndo ndi ndi criminal koma ngati wamangidwa nkhani yoona ndionena kuti ananena zoona that's a problem even a criminal deserves justice are you following me so agape khombe was putting a threat on my life Ku- it was over amene akuziwa ngati akusatira anthu 2024 agape khombe was coming after me nditangoyamba kukamba za thabo ka- chakaka nyirenda za attorney general of that time agape khombe was he declared war against me direct komano kummanga nkhani ya tabitha chawinga ndi zau- ndi zausiru because nkhani za tabitha chawinga ndi zoona so even a criminal deserves justice that's the thing munthu wakufamu remember ati pamene ndiliro anamupanga coax tabitha uja kumunyengera nyengerera pali malo chani chani chani munthu amene tabitha ankagulisa malo anali munthu wonena kunena kuti uh, wa cartel nso Cartel ya land tu nde ndi yaikulu. Cartel ya land I need a week, a month actually. Kuti ndizakufotokozereni za cartel ya land ku Malawi. Komano zimenezo that's not for today. Munthu ameneyi ndzamutchula dzina nkazakhala ndi live yeniyeni imene ndikupanga. Izi ndiza ndingopanga I, I don't know how many times I should repeat kuti apa ndingopanga zothamanga thamanga. Right? Munthu ameneyi anamugulisa munthu uja malo Tabitha uja kugula malo malo aja ma transactions kupereka popo a Edgar aja kusaina saina Edgar uja nthawi imene amasaina zimenezi anali kugwiranso ntchito kuja ku my bucks imene panopa ndi uh, Centenary Bank banki ya Akatolika and akatolika ndikuyang'anani akatolika mu ndikuyang'anani chifukwa ku rome nso zinali chonchi kuti bank of rome inapezeka kuti the cartel maguys aku sicily anthu onse okuba amapanga f- i- banking with the cartel that's why you have you had issues in vatican the bank ya Vat- bank ya Vatican eh, inali ndi ma issues before the, the cartel the the the the, the, the cartel ya ku Italy kuti timati ndani amene ali ndayiwalaso zina layo Ma, the mafia the mafia ya ku Sicily and Italy and other Europe imapanga invest or imaika dip- ma deposits awo mu Vatican bank ya ku Vatican because people would not suspect or give a lot of attention to uh, to bank ya mpingo but that's what they were doing so centenary bank is at a threat kunena kuti kuliso ma criminals kumeneko majaji okuba osewa ndikuwanenawa ma politicians okuba they are putting their money mu centenary bank chifukwa choti centenary bank ndi bank ya katolika anthu mukamva centenary bank mumangomva zina la atate ndi la mwana ndi la mzimu oyera amen pamenepo ndalama zikuyenda kumbuyo chonchi pamenepo ndalama zoti abera amalawi ziku- katangale yense amene wa- ndalama zikulowa kuchani ku Centenary inu mungoganiza za ukalistia yet so they use the face criminals eh, they are sophisticated and they try to be sophisticated they try to use what niyo pamene mukuyang'ana ku the blind side kuti ah, akatolika awa za masacrament ah, panga protect oh, masacrament akuti they will use the sacrament to cover up the criminality so Edgar akugwira ntchito ku Centenary three years later or some years later tabitha malo aja wamanga bwinobwino watukula wapanga invest about 180 million and i said i'm not being suspi- sus- uh, specific koma waikamo ndalama mumalo aja wangoika alenti sizinatengetu kanthawi a banki anabwera a Centenary a, a, a, a ba- buybacks ha tabwera ndi zimakalata akuti malowa amene anakugulisani amapanga owe ndalama ya ku bank ah, inu munali kutiko and how do you know kuti malowa anagulisidwa you know, nthawi imeneyo tabitha ali ku china akumenya mpira and achina tabitha ndionena kuti school obviously anthu ampira mmaziwa kunja kuno kuli konse sikumalawi kokha everywhere footballers they are footballers so zinamutenthesa mwana msikana ndendi wa peace so tabitha safuna zokongola zomenyana menyana i think tabitha ofunika timphunzise karate anthu amamuzolowera kwambiri tabitha tabitha ujeni mwezerani mamuona pa pa ujeni paja kungodekha ndiwachoncho basi ndamuona kuti ndiofunika kumphunzisa karate Ndofusa- ndofunika kumphunzitsa karate kuti anthu enawo azingowathana nawo magayizi aja akuti ah, iwe malo watu munthu amene anakugulitsaniyo anali kuti anatenga ngongole ngongole zingati 20 about 20 million chakuti chakuti panopa yakwana yas- i- pali ngongole iyi yapanga ma prof yapanga ma interest yakwana 200 million oh, kaya anali 90 million ndayiwala Tabitha tu basi changu changu ha tigulisa pompopompo amapangatu za changu changu cartel kukupasa pressure amwene kukupasa manthengene Tabitha tukuta kuno ah ine zimene zichanjanja kena wanani wata ndizibire kukambirana anthu aja ndi amabwera ano akufamu aja akubwera ano a Tabitha ndaona kuti a sizinayende koma ukuziwe iwe ndi za mpira izizi zikusokoneza career yako tangothana nawo awo ungowalipira ungowalipira chifukwa akakusokoneza za mpira it would it will affect amamuuza ngati mwa aha uziwa se ngati akukukonda cartel they, they, it's a system like amakhala kuti even abusa amatha kuuza abusa abusa aja kubwera uzakuuza kuti ndamva kuti ya sizinayende even mukamapanga confession kumalawi kuja be careful with your confessions even to a priest even mukamapanga mukamayankhulana ndi apasta za mavuto anu be careful because cartel imamvetsera and lero ndikuuzeni chinsinsichi

anthu amene umapita mwina mutu sukumva bwinobwino thupi kumva depression anthu amene mmakadandaulira zinthu zanu anthu amene aja atha kukhala nkhani yawo cartel so ineyo ngati doing uh, uh, psychotherapy ndinapangapo kawiri olo katatu ndi a very prominent um, um, a very prominent malawian uh, psychologist or something a certain professor. And when I did three times, I realized, oh, that was in 2021, if not 2020. I realized that mamasuga Then in now ntchito yanga because I have been a human rights advocate for a long time. So you umapanga leni uh, timati uh, zomwe marisk apa ntchito ndizosiyana siyana. I've done trainings, international trainings and, and all that. So I learned, ah, I'm very pro on Google. If the government wants to bring me down, they will just pay money to this person. amene ndi dokotala wanga. You know, ndi dokotala wanga uyu. Ali ndi nzeru kulusa za satanic ngini zabwino bwino izi. Kumazitenga kuti kwambiri kumala kugona. Um, so my, my advice to you is kuti you should be careful even with your um, uh, psychologist anthu amene mukupanga nawo therapy chifukwa anthu amene ajawo cartel itha information yanu yonse amakhala nayo through anthu amene ajawo mukuyankhula nawo so ineyo as in 2020 i stopped talking to those people ndi ndi anthu anga international anthu onena kuti boma silingaziwe and anthu amenewo sindimalipiranso ndineyo pali system ina yake imene amalipiridwa anthu aja amene kuti sangapange trace kuti kodi psychotherapist wa Kamangila ndani so tikamakuuzani security kuti enafe security timakhala moyo wa sec- kuti secured make sure kuti am secured siza nkhani yongoyenda ndi mifuti kapena kungoyenda ndi anthu kuti eh, akuyenda ndi ma bodyguard inu security tu anthu akumalawi simumaziwa kuti security imayenda bwanji ino ndionena kuti president wanu maziwazo ndi president wanu ama- anthu amamutenga ngati chidole and when i say president wanu i mean all the presidents mumaona anthu a asilikali aja amene amayenda ndi president kaya ndi a PMF amayenda ndi mfuti atakhala pamwamba pa pa galimoto ya president you know kuti zimene zija siza security zimene zija za show eh? you know kuti the president is not secured with a, s- a, mi- a soldier pamwamba pa galimoto because he can't take a shot galimoto chaikuenda anthu amene mmaziwa za mfuti munapangapo training ya mfuti so they joke like that these these security people joke openly like that you can't be on a pamwamba pa galimoto galimoto chaikuenda ndikumanena kuti you are protecting the president zauchitsiru zenizeni you guys eh? malawi che anthu mumapanga chibwana even ndi security ya president because munthu amene akufuna kuteteza president akuyenera kukhala ngati munthu wamba Hmm? akuyenera kukhala ngati munthu akuti wazikutira kuti ndikupanga pa ndi- ndimangokuyang'anani ukamayenda basi mu- mu- akuti anthu akuyenda ndi security ine kubwera ku malawi kuti simudzaona zachibwanabwana kuti chani chani chani koma kuti wina ake azayese azangothera pompo basi azangodabwa kuti basi wagwa phiti muzangodabwa kuti ah, chimanchitika ndi chani anthu akonza kale my point is the cartel even a pastor anu even wansembe wanu amene mukapanga confess mas machimo aja imatha kukhala ndi cartel kumene kutchako ndi imasa ima- imakhala ndi target kuti kamangira amene uja ndi information so they know your information my guy mma- mmacheza kwambiri mmacheza mmasewera kwambiri so ma guys aku FAM aja anamupanga tabitha uja ngati aku- ali naye limodzi tabitha uja kumpanga kumvisa "Ah, izizi ndizingopanga setu pang'ono then andikutheketsera ka munthu andikutheketsera kumenya mpira kunja akawerengera uh, ndalama za ku china zija ndikuzaona kuti ah, izizi ndizakwanisa of course it was a burden moti ndalama ziyapanga anayamba ati kubweza ngongole ku MyBucks ngongole kuti panalibepo munthu kuyamba kubweza kuti ateteze chani ateteze malo ake akuti ateteze chani ateteze malo ake She had to find an angel, you know, an angel that revealed to her kuti ah, this is not on. Anayamba kumuuza kuti ase apa patu akubera. Izi taona mmene zinaendera. Then munthu chokamba then munthu yonse anayi kulinso nayenso amayiziwa cartel. Munthu amene anapulumutsa Tabitha atu analinso cartel. So oti cartel cha akuiziwa inside out pa pa yoti mpira ya wamenya nawo ndi cartel cha mpira. iyo jana nawo pakati kumenyera mpira amayika pa kuibwezeranso pa cartel cha ta amene anamuuza tabitha kuti ah this is tabitha ujatu kuyera maso kuseguka zonse nokumaona ah, kuti anazapanga ndicho ntchito anthu anazati ah kina uzazoti ah edgar kachere yotu ndi loya atu wa, wa MyBucks eti so ah ngongole imene akunena kuti ndi loya nkhani yake yagona pamene papa kunena kuti edgar kachere analephera tinakhala kuti zanomo tinakanena kuti analephera kukhala loya mmene amayenera kupangira ngati wa tabitha chifukwa kuti amayenera kupanga search uh, on title kuti title iyi ndi awawo kuti komanso pa title paja ayang'ane ma encumbrances kukanika kumene koko if it was that normal tinakangonena kuti edgar akuyenera kulipira compensation for everything that tabitha has gone through for professional negligence vindalama zambirimbiri and malawi sosayite imayenera kumpanga either kumpanga uh, suspend for six months zanomo uno zimenezozo ampatse uyo zicompensation mamiliyoni komanso am, uh, ampange suspend kuti analephera kupanga basic things basic that any lawyer should do when you're doing exercise komano now when you remove the veil ukachosa no zigoba zimene anthu avala uziona oh, anthu awatu anali limodzi amakambirana Ipo- and then when you connect kuti munthu yemwe anali lawyer wa my backs yemwe amati anali lawyer wa ujeni wa tabitha yemwe akanena kuti munthu amene amamugulisa malowo ndi amene akupanganso owe my backs uona kuti ah, and even the loan the loan ndi yaboza is, is created these financial systems financial institutions they are part of the cartel ukaona malo awa so munthu waku lands ndi amene ana and one of the people that saved tabitha was a, a person amene singamutchule pano pamene azandipange clear kaye kuti nditha kumutchula ngati ndizapeze mpata woyankhula naye amene anamuuza kuti ah, malo amene akunena title imene akuuza iwe kuti title ndi yabodza title imene ndi yabodza malo awa title yake yeniyeni ndi yakuti yakuti ndikumpangira ma documents onse bwinobwino amayuza ma title abodza they create those things zabodza kuti ndi ku lands kujaso kumakhalaso cartel yawo kuli cartel kuli anyamata awo so mukapitaso even ukapanga search anyamata aja apita mmabuku akapeza za- akapeza za fake zija ndikuonesani kuti kodi ndi ku lands kuja malo anu oti amatha kukhala ndi ma ndi ma file 5 6 kumalo amodzi this is where ndikunena kuti ndikuyenera ndikhale ndi mwezi ozangokutambasulirani malawi mmene mwaluzira malawi mulibe dzikotu ineyo chifukwa tikati dziko dziko ndi land muchichewa land in chichewa is dziko so ikamati dziko la malawi malo aketu ali ndi amwenye uh, anthu okha amene ali okuba ndi andale akamanena chipungu kunena kuti tili ndi nkhani nkhani zotu zilipo koma sangakuuzeni chifukwa achina chipungu wonso akuba malo including malo achani a adl malo aku airport airport ija imayenera kupanga expand kuyenera kukakhale mahotelo kumene kuja kuyenera kukhala airport ija sinafike pa airport ka, ka international ka lilongwe international achina chipungu agawana kale ndi chisale malo aja so chifukwa cha chimenecho sangakuuzeni koma kuli mayina amajaji kuli mayina amaminister zimenezo sulini zaboza ine ndikuziwa ndili nazo zinthuzo koma sindingatani kuti sindingakuuzeni ah, anthu opanda anthu inu ndi anthu makape inu amalawi ndinu makape chifukwa kuti zinthu mangofuna kungomva ngati gossip ngati ngati ngati miseche basi Eh, eh, eh, kamangira watchula watchula ah. When I told you about Tabitha Jawinga, what did you do? Basi ah, Edgar wanenedwa Edgar basi munene ngati miseche. Ha ha kunseka seka Edgar. Inu, this is serious. This person is a criminal. Edgar Kacheri is a criminal. Munthu So when you then remove the veil, I was there. Nali pamene pa. Ukachosa veil nje upeza kuti achina Edgar Kacheri anali mu system they were together. So sasa jamapangira limozi. So when you understand that, that's when you see kuti oh It's not even about compensation, it's about kungulira. I'm not just akuyenera kukhala lawyer, akuyenera kumangidwa, akuyenera kuyankha milandu. Now, where I'm icked, pamene ndakwiya nonso pano, other than that, ndikuti chigawenga, chigawenga ndi chimene chikutuma apolisi ndikuyamba kumanga anthu ena kapena kuopseza ngakhale kuti akumuopsezayonso amene amanga pakadali pano ndi chigawenga naye koma nkhani za uchigawenga wake ndi zina akumumangira nkhani ya Tabitha Chawinga so ndikubwerezanso kuti Arthur Chirambo CID area 30 cyber crimes Titus Sapia fiscal police and I'm sure even the magistrate amene wapanga delay wakaniza belo kaya wakaniza belo chanchanchancha masiku awiri chacha alimomonso ndi part ya cartel achina Edgar ampasa ndalama magistrate ameneyo I'll follow up on those things and I'm going to fight Edgar um, chifukwa cha injustice i'm not saying agape khombe is holy now kapena kuti si criminal agape khombe ndi criminal ine ndikuziwa iyenso akuziwa kuti ine ndikuziwa kuti ndi criminal koma nkhani ya tabitha ayi mundimvese abale kumasiyanisa zinthu kuma you know so um, i don't have time Uh, atamia ja ndakuonani muli ndi zokamba kapena pano ndikuona kuti atamia ja mukuziyamba zomayankhula pakati pamenepa zakatangale zikundiwaza kwambiri mwayamba kulemba kwambiri zakatangale za you know leadership and all that you wanna say something tamia tamia ja are you there Anyway, as I said, I had other things. If you have any questions, you can ask me. Komano Arthur Chirambo CID area 30 ndikupanga za inuyo. Uh, Titus Sakwiya fiscal police ndikupanga za inuyo. You wonder kuti ah, fiscal police ikugwirizana bwanji ndi nkhani imeneyi. These people use